Tosóidh muid. A chairde, is mise Shane agus bhur chéad fáilte ag an cheardlann seo ar an Ghaeilge agus Acmhainní Teicneolaíochta. atá eagraithe ag an Gréasán. Tosóidh muid i ceann cúpla nóimead, ach ar dtús báire an dtig liom iarraidh oraibh a chinntiú go bhfuil bhur ceamaraí agus bhur maiceanna ar Zoom múchta le linn na ceardlainne seo, ionas nach gcuirfear isteach ar an gceardlann nó ar na cainteoirí. Anois, tá an ceardlann seo eagraithe aig an Gréasan. agus tá an Gréasán ann le cuidiú le múinteoirí Gaeilge foghlaim óna chéile, múinteoirí ag tacú le múinteoirí eile. Tá muid fíorbhuíoch do na haíonna speisialta atá againn anocht as a gcuid ama a thabhairt dúinn agus tá súil againn go bhfoghlaimeoidh sibh cúpla rud uathu. Tá an ceardlann seo ag dul amach beo, mar sin, le bhur dtoil, bígí foighdeach linn má bhíonn fadhbanna teicniúla ar bith againn le linn na hoíche. Agus mar eolas, cuirfear na seónna sleamhain atá déanta ag na cainteoirí amach chugaibh i gceann cúpla lá. Má bhíonn aon cheisteanna agaibh le cur ar na cainteoirí ar an méid atá le plé acu, Is féidir ceist a scríobh sa chat ag bun an scáileáin. Má bhíonn am againn, piocfaidh muid cúpla ceist amach le cur orthu ag deireadh gach píosa. Ar an drochuair, ní bheidh am againn gach ceist a fhreagairt mar gheall ar shrianta ama, ach is féidir leanúint leis an chomhrá ar Twitter ag úsáid an hashchlib An Gréasán. Mar eolas fosta, is féidir an ticéad a fuair tú uainn i ríomhphost ó Eventbrite a úsáid mar fhianaise don scoil do na huaireanta Pháirc an Chrócaigh. Anois, seo an sceideal don oíche anocht. Ar dtús báire, beidh Frank Ó Tormaigh ó COGG ag caint linn ar acmhainní ar líne, suíomhanna agus naisc úsáideacha. Ina dhiaidh sin beidh Aoife Ní Bhrolcháin ó Choláiste Eoin Baiste, Co. Ard Mhacha ag caint linn ar an leas is mó a bhaint as na hacmhainní teicneolaíochta. Agus ar deireadh beidh Eimear Davitt ó NUIG ag caint linn ar acmhainní digiteacha agus idirghníomhacha. Gan a thuilleadh moille mar sin, cuirfidh muid tús leis an oíche leis an chéad chainteoir, Frank Ó Tormaigh. Mar sin, iarrfaidh mé ar Frank a scáileán a chomhroinnt libh. Go raibh maith agat. Go raibh míle maith agat, Shane. Just roinnfidh mé mo scáileán ansin. Mo leithscéal ansan. Thosaigh mo sleamhnán ag an deireadh, sin an chéad fadhb don oíche. So eh, fáilte romhaibh, ba mhaith liom, mo bhuíochas a ghabháil le Shane agus Desi agus eh gach éinne insan gréasán as cuireadh a thabhairt dom anocht eh labhairt libh anseo. Mar a luaigh Shane ansan, is mise Frainc Ó Tormaigh, is mise an Oifigeach Oideachais Digiteach le COGG agus tá mé chun anocht chun saghas spléachadh a thabhairt daoibh ar na hacmhainní teanga ar líne atá an-úsáideach agus muid i mbun scríbhneoireacht, acmhainní a bheadh úsáideach do mhúinteoirí agus do dhaltaí iar-bhunscoile chomh maith. Ní bheidh mé ag dul isteach ródhomhain i ngach acmhainn mar dar ndóigh níl an t-am agam anocht, ach beidh mé ábalta ag an deireadh a thaispeáint daoibh cá bhfuil roinnt seimineár gréasáin eile ionas áit gur rud atá cruthaithe againn ag COGG agus áit inar féidir libh saghas léiriú níos doimhne a fháil ar na hacmhainní teanga. So ar aghaidh liom go dtí an chéad sleamhnán eile. So na rudaí a bheidh mé ag plé anocht ná teanglann.ie, foclóir, téarma, gaois.ie, logainm.ie, Físeáin gramadaí ar líne a bheidh an-úsáideach, an-éasca le roinnt le daltaí sa bhaile chomh maith agus ansan beidh mé ag caint faoi na hacmhainní teanga go léir atá bailithe le chéile againn ar cogg.ie. So, an chéad ceann atáim chun caint faoi anocht ná teanglann.ie, nó seans maith go bhfuil an-mhaith go bhfuil na hacmhainní seo úsáidte agaibhse cheana féin. So just tabharfaidh mé roinnt saghas turas tapa orthu. So ar teanglann.ie, dar ndóigh, is féidir leat do focal a chur isteach ansan. Agus an focal a roghnaíos le cur isteach don sampla seo ná eolaíocht agus taispeánann sé dhuit an iontráil ins an Foclóir Gaeilge-Béarla. Taispeánann sé an F in aice le eolaíocht ansan, ciallaíonn sé sin go bhfuil an focal baininscneach agus an áit a ndeireann sé GS Sin an tuiseal ginideach uimhir uatha, so eolaíochta, a bheadh i gceist ansan. Taispeánann sé chomh maith leis sin na torthaí gaolmhara atá ann ins an foclóir, bia-eolaíocht, idé-eolaíocht, oisté-eolaíocht, zó-eolaíocht. Agus chomh maith leis sin, rud atá iontach faoi teanglann.ie, taispeánann sé abairtí eile áit na dtagann an focal eolaíocht nó eolaíochta suas chomh maith, mar shampla ag an bun ansan taighde eolaíochta scientific investigation. So sin an chéad rud a dhéanann tú ar teanglann ponc ie. Chéad rud eile atá ana ana úsáideach ná an gramadach. So nuair a cuireann tú briathar isteach i teanglann ponc ie. agus má bhrúnn tú ar an tab gramadaí ansan tugann sé an ainm briathartha duit, an aidiacht briathartha, agus ins an tab seo nuair a bhrúnn tú ar an side ansan osclaíonn sé amach agus is féidir leat an aimsir láithreach, aimsir fháistineach, an modh ordach nó an modh coinníollach a roghnú agus nuair a théann tú síos níos faide níl sé ar an scáileán anseo but tabharfaidh sé an briathar saor duit chomh maith. Chomh maith leis sin ar teanglann.ie tá foghraíocht ann so is féidir leat éisteacht le focal ar bith i gcanúint Chúige Uladh, Cúige Chonnacht nó Cúige Mumhan so ní gá ach. brú air agus tabharfaidh sé an foghraíocht duit. OK? Ana ana úsáideach chomh maith do dhaltaí. An rud atá iontach faoin draoi gramadaí or faoi Teanglann.ie ná an draoi gramadaí. So feiceann sibh faoi láthair go bhfuil trí rogha ann. Is féidir leat ainmfhocal agus aidiacht a chur le chéile, réamhfhocal agus ainmfhocal, agus réamhfhocal agus ainmfhocal agus aidiacht agus tá, deirtear liom go mbeidh níos mó féidearthachtaí á chur leis an Draoi Gramadaí ins na blianta romhainn amach, ach tá sé an-an-úsáideach ar fad chun an litriú cheart a fháil ar fhocail agus chun an ginideach ceart ins an uathu agus san iolra, agus rachaidh mé tríd roinnt samplaí ansan. So, an chéad sampla atá againn ná ainmfhocal agus aidiacht. So, don sampla seo, chuir mise isteach an focal eolaíocht agus i gcónaí bíonn eolas á thabhairt duit ar teanglann.ie, deirtear leat ainmfhocal, tá sé baininscneach agus ins an tríú díochlaonadh, agus ansin roghnaigh mé aidiacht, aidiacht atá ann, tá sé ins an chéad díochlaonadh. Agus tugann sé an litriú cruinn dom ansan, eolaíocht dheacair tá 's agam go cuireann tú H isteach ansan. Agus ansin. Ansin tugann sé an ginideach duit chomh maith, rud atá an-úsáideach dúinne ach go háirithe an-úsáideach do dhaltaí b'fhéidir nach bhfuil smacht nó tuiscint acu ar an tuiseal ginideach go fóill. Uaireanta bíonn nóta ann má bhíonn nóta gramadaí ag dul leis, mar shampla nuair nach mbíonn an t-alt i láthair, is iondúil gurb é an t-ainmneach a úsáidtear in áit an ghinidigh, ag lorg na heolaíochta deacra le haghaidh. na heolaíochtaí deacra agus tugann sé an iolra duit chomh maith, an iolra ainmneach agus an iolra ginideach, so sin ainmfhocal agus aidiacht. An chéad sampla ansan ná réamhfhocal agus ainmfhocal. Arís, an-úsáideach muna bhfuil fhios agat cad a thagann ina dhiaidh ainmfhocal áirithe, an tagann séimhiú ina dhiaidh nó urú nó an bhfuil aon athrú ann in aon chor. So má chuireann tú isteach do réamhfhocal cosúil le 'do', Agus d'ainmfhocal cosúil le eolaíocht, arís tabharfaidh sé an t-uatha duit, don, d'eolaíocht nó don eolaíocht, agus an iolra, do eolaíochtaí nó do na heolaíochtaí. So sin an sampla deireanach ansan ná réamhfhocal agus ainmfhocal agus aidiacht, rud atá an-an-úsáideach ar fad. So má theastaíonn uait réamhfhocal, ainmfhocal agus aidiacht ní gá ach an do rogha fhocal a roghnú. So do eolaíocht sóisialta, an tslí ceart chun é sin a scríobh ná do eolaíocht shóisialta nó don eolaíocht shóisialta. So roimh Teanglann.ie is dócha bhí muid ag caitheamh a lán ama ag dul tríd foclóir Uí Dhónaill ag iarraidh rudaí a mheaitseáil suas lena chéile ach tá sé go hiontach anois go bhfuil áis cosúil le teanglann.ie agus an draoi gramadaí againn ionas gur féidir linn teacht suas le freagraí go tapaidh. So, ar aghaidh linn anois go dtí foclóir.ie agus ba mhaith liom bhur n-aird a tharraingt ar an aip atá ar fáil acu ar foclóir.ie. Tá aip ann do teanglann.ie chomh maith, mholfainn go mór iad a íoslódáil go dtí do fhón póca. agus oibríonn siad as líne chomh maith, rud atá go hiontach muna bhfuil an wifi ró-mhaith agat sa bhaile. So is féidir leat íoslódáil a dhéanamh ar foclóirí áirithe agus beidh siad agat go deo ansan. Agus chomh maith leis sin tá cnaipe ansan chun féachaint ar na físeáin foclóir.ie ar YouTube, labhróidh mé fúthu san i gceann cúpla nóiméad. So nuair a chuireann tú foclóir.ie, úsáidim é má tá focal Béarla agam agus tá an Ghaolainn ag teastáil uaim. so má chuirimse isteach an focal open tugann sé a lán roghanna dom, taispeánann taispeánann sé na haidiachtaí dom agus taispeánann sé an briathar agus níos faide síos taispeánann sé frásaí ina bhfuil an focal oscailt nó oscailte ann nó open. So tháimse chun dhá cheann a roghnú anocht, so má bhrúim ar uimhir a haon nó má bhrúim ar uimhir 16 taispeánfaidh mé daoibh cad a thagann suas. So is é má bhrúim ar uimhir 1 an aidiacht, not shut, níl sé dúnta. So deireann sé liom go bhfuil sé oscailte. Tugann sé roinnt samplaí dom chomh maith. Agus má bhrúnn tú ar an rud atá aibhsithe ansan adjective trí, so deir, sin aidiacht, tá sé sa tríú díochlaonadh, osclaíonn an bosca ansan insan lár, Tugann sé an uatha duit, cad a dhéanann tú le oscailte má tá an ainmfhocal firinscneach nó baininscneach, an ginideach, arís an iolra, agus rud atá an-úsáideach ná na foirmeacha breise chomh maith. Agus dár ndóigh tá an foghraíocht ann chomh maith do oscailte, C le haghaidh Cúige Chonnacht, M le haghaidh Mumhan agus U le haghaidh Uladh. So, má bhrúnn tú ar ceann eile, mar a luaigh mé, uimhir a sé déag ansan, rud éigin a oscailt, rís cosúil le teanglann.ie, má bhrúnn tú ar verb ansan, osclóidh sé é seo duit, agus tabharfaidh sé an uimhir uatha, céad dara tríú phearsa, iolra, céad dara tríú phearsa, an saorbhriathar agus arís tá tab ansan áit a ndeireann sé aimsir caite is féidir leat brú ar sin agus osclóidh sé agus beidh tú ábalta teacht ar an aimsir láithreach, aimsir fháistineach, modh ordaitheach, an modh coinníollach agus rudaí eile. Rud atá an-úsáideach ar foclóir ponc ie ná an cúinne oideachais tá sé aibhsithe agam thuas ansan ar barr agus ar dheis agus nuair a osclaíonn sé tá pdf-anna ansan de pointí gramadaí, focail, réamhfhocail agus rudaí mar sin gur féidir leatsa priontáil amach i A4 nó is féidir leat iad a phriontáil amach i A3 agus póstaeirí a dhéanamh astu. Seo ceann a thagann suas ansan na táblaí gramadaí feiceann tú tá pdf faoi na briathra, na forainmneacha pearsanta. Seo sampla de réamhfhocal agus forainmneacha réamhfhoclacha. tagann sé amach mar sin. Rud an-deas le is féidir leat iad a chur isteach i bpócaí plaisteacha agus iad a roinnt leis na daltaí nó iad a crochadh suas timpeall an seomra ranga. So, um, sin foclóir.ie, an chéad suíomh eile atáim chun plé ná téarma.ie. Má tá tú lorg uh, an, an, an aistriúchán ceart ar ainm eagraíochta nó ainm ollscoile nó rud éigin mar sin. Uaireanta bíonn sé an-deacair na rudaí sin a aimsiú ar foclóir nó ar teanglann. So má tá ainm eagraíochta uaim téimse go dtí téarma.ie agus tá sé tá sé chomh cruinn san, tá sé an-an-mhaith ar fad. Fiú amháin má chuireann tú isteach HSE deireann sé duit, or deireann sé leat, gurb an Gaolainn ceart air ná Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus tugann sé an abbreviation nó an gearrainm duit chomh maith. FSS is ea an Gaolainn ar HSE. Sin an-an-úsáideach arís do ainm eagraíochta nó rudaí mar sin. Rud atá an-suimiúil más go háirithe más cainteoir dúchais thú agus tá canúint faoi leith agat ná Gaois.ie, go háirithe corpas na Gaeilge comhaimseartha. So is as Corca Dhuibhne mé féin so agus dar ndóigh tá a lán focal agamsa a bhíonn in úsáid agam nach bhfuil caighdeánach agus bím amhrasach faoi, uaireanta bím ag ceistiú mé féin ó an focal ceart é sin in aon chor agus conas a litrítear é, an bhfuil sé scríte áit ar bith, díreach mar an gcéanna do mhuintir Conamara, éinne le Gaeilge Uladh, muintir na Rinne. ach tá sé ana-mhaith ar fad is féidir leat focail saghas neamhchaighdeánach a chur isteach nó focail a thagann ó do chanúint féin agus féachaint ar na hiontrála. Mar shampla, roghnaigh mé focail fataí ansan nó prátaí mar a deirimse sa bhaile agus chímse go bhfuil 201 toradh i 105 doiciméad faoi fataí agus tugann sé abairtí duit chomh maith. Bhíodh fataí rósta agam, fataí gabhchraicneacha agus fataí spréite.

déanta ag an PDST nó an SFGM agus mo bhuíochas leis an PDST as cead a thabhairt do COGG an físeán seo a roinnt agus téann sé tríd logainm.ie agus na féidireachtaí atá ann agus arís áit chun an litriú ceart agus an t-ainm ceart a fháil ar rudaí mar tá Rud atá suimiúil faoi logainmneacha na hÉireann, tá cúpla, a lán áiteanna timpeall na tíre agus Black Rock is ea an t-ainm Béarla atá orthu ach ní chiallaíonn sé sin gur An Charraig Dhubh a ghlaotar orthu. Só is féidir leat an léarscáil ar logainm.ie a úsáid agus an áit cruinn díreach ceart a fháil. Mar shampla, Black Rock i gContae Liatroma, glaotar An Dúcharraig air agus an Black Rock i Dún Dealgan, Na Creagacha Dubha, agus Black Rock sa Ghaillimh ná An Charraig Dhubh. so ana an-úsáideach chomh maith má tá uait a bheith cruinn faoi logainm. Anois ar aghaidh go dtí na físeáin gramadaí ar líne agus tá tá an t-ádh orainn go bhfuil na físeáin gramadaí seo ar fáil na cinn ó foclóir.ie agus ó Gaelchultúr. So na cinn ó Gaelchultúr glaoitear Fís agus Foghlaim orthu agus tá thart ar 50 cinn ann. Tá siad ana snasta, deas gairid, níl aon cheann níos faide ná 5 nóimeat is dóigh liom. graificí deasa ann agus is slí iontach, áis iontach don seomra ranga má tá tú ag díriú isteach ar riail gramadaí faoi leith. Is féidir leat é a sheinnt, is féidir leat é, an nasc a roinnt áit ar bith leis na daltaí sa bhaile so is fiú súil a chaitheamh ar na físeáin sin. Dár ndóigh, mar a luas cheana féin, tá an nasc díreach chuig an áis ins an sleamhnán thuas ag barr ins an teideal. Agus ag bogadh ar aghaidh ansan, foclóir.ie, luas iad seo níos luaithe. Níl ach ceithre cinn ann faoi láthair ach beidh níos mó ag teacht agus is foclóir ar físeáin beaga a thaispeánann do dhaoine conas an leas is fearr a bhaint as foclóir.ie. Arís, acmhainní ar líne, tá sé ana ana éasca agus iad a roinnt le daltaí sa bhaile an-úsáideach agus iad a sheinnt sa rang. Ag bogadh ar aghaidh linn ansan arís ainm.ie le haghaidh céadainm daoine agus sloinnte daoine a lorg agus a aimsiú agus an litriú ceart a fháil agus tá an-úsáideach má tá aon múinteoirí staire anseo chomh maith. Agus arís tá físeán iontach déanta ag an PDST agus mo bhuíochas leo arís as é a roinnt linn agus is féidir leat teacht air insan nasc ansan. Anois, so, ag teacht i dtreo go dtí an deireadh, so, bheartaíomar i gCOGG chun, saghas, na hacmhainní go léir seo a bhailiú lena chéile in aon áit amháin ionas go mbeadh múinteoirí ábalta teacht orthu go héasca agus iad a roinnt le daltaí go héasca. So, ar cogg.ie/foclóirí tiocfaidh tú ar na rudaí seo a leanas. Tá seimineár gréasáin, dhá seimineár gréasáin, ceann amháin déanta agam féin i rith an tsamhraidh don dianchúrsa, áit na phléim na rudaí seo agus roinnt rudaí eile ach téim isteach beagáinín níos doimhne. Ach mholfainn go mór do gach duine féachaint ar an seimineár gréasáin agus mo bhuíochas le mo chomhleacaithe Pádraig Ó Beaglaoich agus Peadar Ó Loideáin a chabhraigh a chabhraigh linn é seo a eagrú leis an Dr Róisín Adams ó Ollscoil Mhá Nuad. Tugann Róisín léirmheas iontach ar Teanglann.ie, Foclóir.ie agus na hacmhainní go léir atá luaite agam ansan ach déanann sí sampla beo de ar líne agus rud iontach faoi chomh maith déanann sí cleachtadh so is féidir leat san áit a ndéanann sí cleachtadh ansan is féidir leatsa doiciméad a fháil, abairtí Béarla, abairtí Gaelainn, téann, féachann tú ar an seimineár gréasáin, téann tú agus déanann tú do chleachtadh. Cuireann tú an seimineár gréasáin ar siúl arís agus téann Róisín tríd na freagraí na freagraí leat. So mholfainn go mór am a caitheamh ansan. Tá sé uair a chloig agus dhá nóiméad ach ní cur amú ama é in aon chor. Agus ansan tá na hacmhainní teanga ar líne go léir bailithe le chéile ar aon leathanach amháin. Má tá tú riamh á lorg tá Teanglann, Foclóir, Logainm, Gaois, Téarma tá Cruinneog, an áit inar féidir leat GaelSpell a cheannach don ríomhaire. Na físeáin, Fís agus Foghlaim Na físeáin ó foclóir.ie, focal.ie agus cúpla suíomh breise ansan ling.ie agus potafocal ponc com. So, nach mór críochnaithe anois, so tá. Acmhainní do mhúinteoirí Gaelainne, Eacnamaíocht Bhaile, Múinteoirí Fisice, tiocfaidh na hábhair suas ansan i gceann soicind, cruthaithe againn faoi cogg.ie slash an tairseach so seo táimid tar éis tús a chur le feachtas ar mhúinteoirí a aimsiú chun acmhainní a chruthú do COGG áit rudaí acmhainní gur féidir linn roinnt go héasca. So má théann tú ann beidh acmhainní faoi na hábhair sin ar fad agus acmhainní faoi na hábhair seo a leanas agus beimid ag cur leis an t-am ar fad. So is fiú go mór súil a chaitheamh ansan go háirithe do mhúinteoirí Gaeilge tá cinn ann acmhainní Gaolainne ann ag leibhéal na sraithe sóisearaí agus sinsearaí.

Níl aon, go raibh míle. Níl aon ceisteanna tagtha isteach sa chat ach tá daoine an-tógtha leis na hacmhainní atá luaite agat so is rud iontach é sin ar ndóigh. So díreach chun é seo a chomhroinnt libh anois. Ok so táimse ag gabháil a bhogadh ar aghaidh go dtí an darna cainteoir anois agus is í sin ná Aoife Ní Bhrolcháin ó Choláiste Eoin Baiste i gCo. Ard Mhacha agus beidh sí ag caint linn anois ar an leas is mó a bhaint as na hacmhainní teicneolaíochta. Mar sin, iarrfaidh mé ar Aoife a scáileán a chomhroinnt linn anois. so nuair atá Aoife Ray agus iarraidh orthu an Mike Purgold. Sin muid anois, tráthnóna mhaith a chairde. Ba mhaith liom just mé féin a chur in aithne ar dtús. So mar a luaigh Seán ansin, is mise Aoife Ní Bhrolcháin agus is múinteoir nua-cháilithe mé ó thuaidh. Is as taobh amuigh d'Iúr Cinn Trá mé agus rinne mise staidéar ar na trí nuatheangacha don ardleibhéal, sin Fraincis, Spáinnis agus Gaeilge. Ansin chuaigh mise ar aghaidh chun céim a dhéanamh in Ollscoil na Banríona sa bhliain míle naoi gcéad ó tá brón orm sa bhliain dhá mhíle is a seacht déag. Chaith mé bliain thar lear sa Bhruiséil ag déanamh staidéir ar an aistriúchán sular bheartaigh mé an Teastas Iarchéime san Oideachas a dhéanamh. Ach faoi láthair tá mé ag teagasc i gColáiste Eoin Baiste i bPort an Dúnáin. Is scoil chuimsitheach í, do dhaltaí idir aon bliain déag agus sé bliain déag d'aois. So, seo na príomhphointí atá agam. Tá sé ar intinn agam léargas a thabhairt ar réimse áiseanna digiteacha agus na féidearthachtaí a bhaineann leo. Déanfaidh mé tagairt don tionchar a bhí ag an dianghlasáil agus an cianfhoghlaim ar mo chleachtas féin. Roinnfidh mé cúpla straitéisí praiticiúla agus moltaí a mbeidh múinteoirí Gaeilge eile in ann a chur i bhfeidhm ina seomraí ranga féin. Déanfaidh mé na hacmhainní agus na haipeanna is úsáidí don seomra ranga a phlé ó mo thaithí féin, dar ndóigh, agus chomh maith leis sin míneoidh mé cad é mar is féidir aiseolas ó bhéal a thabhairt agus an luach a bhaineann leis sin. So ar dtús, is dóiche gur cheart domh insint daoibh nach saineolaí ríomhaireachta mé ar chor ar bith. I bhfírinne, níor thosaigh mé ag cur suime ann go dtí anuraidh, nuair a bheartaigh mé díriú isteach air mar chuid de m'oiliúint ionduchtúcháin. Sin ráite, tá an t-ádh dearg orm bheith fostaithe i scoil ina aithnítear an fiúntas a bhaineann leis an fhoghlaim dhigiteach. Tá múinteoirí agus lucht bainistíochta na scoile ar aon intinn faoi thábhacht na teicneolaíochta sa lá atá inniu ann. So, mar thoradh ar sin, rinneadh an-infheistiú sa scoil. Ceannaíodh a lán gléasanna ar nós Chromebooks agus iPadanna agus rinneadh iarracht cur le scileanna na foirne uilig fosta. So, is dóiche gur fiú é mar, ar na mallaibh, bhí an scoil aitheanta mar an chéad scoil Google Reference i dTuaisceart Éireann. Ach aithnítear le fada i scoil s'againne gur cheart go mbeadh teicneolaíocht oideachais neadaithe, bíodh sé i gcomhthéacs na cianfhoghlama nó bíodh sé i gcomhthéacs an tseomra ranga. Mar mhúinteoirí, tá's againn go bhfuil sé riachtanach go dtuigfí cad é mar is féidir leis na hacmhainní seo feabhas a chur ar an chóras oideachais ach go háirithe i réimsí an teagaisc, na foghlama agus an mheasúnaithe. Tá mé cinnte go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta againn le sé mhí anuas sa chur chuige teagaisc s'againne agus tá a fhios agam go mbeidh béim leanúnach curtha ar úsáid éifeachtach na gléasanna digiteacha i gcomhthéacs foghlaim cumaisc. Tá súil agam go mbainfidh sibh sult agus tairbhe as an cur i láthair seo anocht agus mar a dúirt mé cheana féin ní saineolaí mé so bíodh a fhios agaibh sin! Ach an cur chuige atá againn. So, nuair a druideadh na scoileanna ar dtús i mí Mhárta don chéad uair, rinneadh cinneadh na gléasanna céanna a úsáid chun ceachtanna aisincrónacha a chur ar fáil. So is é sin a rá gur baineadh úsáid as Google Classroom, Explain Everything agus Screencastify nó Screencast-O-Matic agus Rinne muid sin le hobair a sholáthar do na daltaí. So bheartaigh na múinteoirí físcheachtanna réamhthaifeadta in éineacht le heiseamláir agus tascanna a chruthú ar líne. Ach agus muid ar ais ar scoil, lean muid ar aghaidh leis an chur chuige seo. So tá sé mar sprioc againn banc de na físcheachtanna seo a chur le chéile. Sa dóigh sin beidh na daltaí in ann úsáid a bhaint astu mar acmhainní athbhreithnithe agus ina theannta sin beidh siad ábalta iad a úsáid chun tacú le foghlaim neamhspleách má tharlaíonn sé go ndruidtear na scoileanna arís amach anseo nó fiú má bhíonn laethanta drochaimsire ann nó rudaí mar sin. Níl aon amhras gur féidir le réimse na teicneolaíochta a bheith casta, ós rud é gur iomaí aip agus gléas atá ar fáil anois, agus thiocfadh mearbhall a chur ar dhuine. Tá's agam ó mo thaithí féin, mhothaigh mé féin go raibh achan rud ag dul sa mhullach orm nuair a thosaigh mé amach, ach mholfainn do mhúinteoirí eile dul sa tseans. Caithfidh mé a admháil gurb é Google Slides an aip, an áis is ansa liom féin fá láthair. So, yeah, mar a dúirt mé ansin, caithfidh mé a rá gurb é Google Slides an áis is ansa liom féin fá láthair. Ach cad é an difear idir an aip seo agus Microsoft PowerPoint? Bhuel, i bhfocal amháin, idirghníomhaíocht. Buíochas le Google Slides is féidir liom nascanna, físeáin agus GIFeanna a chur i mo chuid acmhainní agus bíonn siad níos suimiúla agus níos tarraingtí ach an rud is mó, níos éifeachtaí mar gheall orthu. Um, le linn na dianghlasála, d'aithin muid mar mhúinteoirí go raibh cuid de na daltaí ag streachailt os rud é go raibh orthu bheith ag obair as a gconlán féin agus ní raibh siad cleachtaithe leis seo. Ní raibh ar a gcumas a gcuid ama, um a n-aird a dhíriú ar an obair a gcuid ama a bhainistiú agus fiú an méid oibre a bhainistiú mar is ceart. So mar réiteach na faidhbe seo agus dul i ngleic leis, bheartaigh muid seomra ranga fíorúil agus dialann oibre seachtainiúil a chruthú le Google Slides. So beidh sampla agam ar an chéad sleamhnan eile ach d'éirigh go geal leis maidir le daltaí a mhealladh agus a choinneáil ar tasc. Mar a fheicfidh tú tá cuma deas air agus tá sé tarraingteach. So tá sampla agam anseo Seo an seomra ranga fíorúil a bhí agamsa seo sampla amháin agus mar dúirt mé just tá cuma deas simplí air agus tá sé tarraingteach. But tá sé idirghníomhach eh, fosta so is féidir liom nascanna is achan rud a chur sa seomra ranga seo. Tá físeán teagaisc ceangailte agam anseo so is féidir libh amharc air sin fosta. Mar a luaigh mé cheana féin, chuir mé dialann oibre seachtainiúil le chéile agus mar a fheiceann sibh anseo, bhí mé in ann na tascanna oibre a a riaradh níos fearr dóibh so ní raibh ach cloí leis an dialann agus brú ar na nascanna áirithe a bhaineann le gach lá so mar shampla má bhrúimse ar ar anseo tá an nasc ansin agus tá an obair an tasc ansin fosta. So tá sé deas simplí. Luaigh mé ansin níos luaithe go raibh mé ag iarraidh turas scoile fíorúil a chur le chéile fosta. So bhí mé ag iarraidh foghlaim thionscadalbhunaithe a chur ar fáil do na daltaí agus rinne mé seo le le turas scoile fíorúil. So seo sampla anseo tá brón orm.

Sílim go gcaithfidh tú an fhuaim a chur ag dul sin Aoife.
Oh eh ná bí buartha just bhí mé ag iarraidh sampla a thabhairt like is cuma but tá físeán eh a bhaineann le gach cathair anseo so ansin eh cineál eh, bhí mé ag iarraidh ceisteanna a chur bunaithe ar na físeáin uilig agus bhí siad ábalta tionscadal a dhéanamh um, le linn na dianghlasála dóibhsean. So sin an seomra ar tá brón orm sin an turas scoile fíorúil. So an chéad rud eile atá agam ná leabhráin digiteacha. So arís bhain mé úsáid as Google Slides le leabhráin digiteacha a chur le chéile. So déanaimse cóip d'achan scoláire agus bíonn siad ag obair ar ar Google Classroom. So tá sampla agam anseo. Tá súil agam go bhfuil sé ag obair anois. So seo an leabhrán digiteach ceann amháin atá déanta againn. So arís tá sé idirghníomhach tá achan rud tá nascanna istigh ann. Arís tá gifanna is rudaí mar sin so is breá le na daltaí rudaí mar sin. Agus bhain muid úsáid as na físcheachtanna fosta so is dóigh sa cheann seo tá na daltaí ábalta na físeáin a úsáid agus iad ag obair ar a gconlán féin nó fiú le obair bhaile is rudaí mar sin so tá an fís an físcheacht istigh ann agus tá sé cineál embedded. So sin an leabhrán digiteach. Is cinnte gur thug an géarchéim seo an deis dúinn smaoineamh faoi bhealaí difriúla aiseolas a thabhairt do na daltaí fosta agus de réir na taighde is déanaí, is é an t-aiseolas an ghné is tábhachtaí den phróiseas foghlama, tá sin ar eolas againn uilig mar mhúinteoirí ach ba chóir go mbeadh sé ar fáil gan mórán moille. Agus tá's ag an saol mór, mar a dúirt mé, go mbíonn múinteoirí faoi bhrú i gcoitinne, gan trácht ar na deacrachtaí i láthair na huaire. Ach tuigtear dúinn uilig go gcaitheann múinteoirí cuid mhór ama ag scaipeadh aiseolais scríofa, agus ní minic a bhaineann daltaí úsáid as mar ba chóir dóibh. Seans gurb é an t-aiseolas ó bhéal an cleas is fearr ar mhaithe le hidirdhealú a fheabhsú. Is féidir le múinteoirí seo a dhéanamh ar bhealaí éagsúla, ar ndóigh. Mar shampla, bainim féin úsáid as Screencastify agus is leathnú Chrome saor in aisce é seo so bíonn ar do chumas do scáileán a thaifeadadh, meancógaí a léiriú agus ansin nasc a roinnt ar Google Classroom nó cibé áit. cibé áit chun aiseolas a roinnt le daltaí aonaracha. I mo thuairim féin, thiocfadh leis ualach oibre an mhúinteora a laghdú. In éineacht leis an léiriú seo tá físeán arís ina mínítear an dóigh a oibríonn Screencastify. Le déanaí bhain mé triail as podchraoladh na Roinne a chruthú i scoil s'againne. Bhain mé úsáid as Anchor FM, aip atá le híoslódáil ón Apple nó Play Store, arís saor in aisce, so tugann sé seo deis do phodchraoltaí féin a dhearadh agus a shruthú ar Spotify saor in aisce. So mar is léir daoibh, is maith le déagóirí, go háirithe, na haipeanna nua-aimseartha seo a fháil ar a ngutháin póca agus b'fhearr i bhfad leo iad a úsáid in áit dlúthdhioscaí agus a leithéidí seanchaite. So seo sampla den podchraoladh atá déanta againn. Um, uaireanta cuirimsa é eh, seo sa lárionn digiteach ach eh, in amanna just cuirim link ar Google Classroom um, fosta. Agus um, Mar a dúirt mé, tá sé simplí go leor agus tá sé ar intinn agam banc d'acmhainní a chur le chéile i rith na bliana seo. So seo sampla. Agus mar a dúirt mé, tá sé ar fáil ar Apple Podcasts, uh, Google Podcasts, Spotify nó fiú ar desktop. So um, yeah, is maith le na daltaí um, an podchraoladh nó an fiú an smaoineamh faoi sin in áit just taifeadadh. Ok so bogadh muid ar aghaidh anois go dtí um, an teicneolaíocht agus an forbairt gairmiúil. Um, níl aon doubt go bhfuil muid in ann an teicneolaíocht a úsáid chun ár gcleachtas a threisiú, tá a fhios againn uilig sin. Ach anuraidh bhain mé úsáid as Google Sites. Buíochas leis an aip seo, is féidir le duine ar bith suíomh gréasáin a dhearadh gan mórán stró. Mholfainn d'achan duine triail a bhaint as agus fáil amach dóibh féin, tá sé thar a bheith maith. So seo sampla den suíomh atá déanta agamsa arís mar chuid de mo ionduchtúcháin.

Ok so níl ach aip amháin eile le lua agam anocht um is é sin Padlet. So is balla idirghníomhach é Padlet. Um sílim go bhfuil sé úsáideach de thairbhe go dtugann sé um deis do na scoláirí bheith ag comhoibriú Úsáidim é le piarmheasúnú a dhéanamh sa seomra ranga nó fiú mar obair bhaile. Sílim go bhfuil sampla amháin agam, tá súil agam go bhfuil sé ag obair. So, seo sampla amháin, rinne mo rang GCSE é seo just cúpla lá ó shin. Ach is féidir leo. neart a chur ar Padlet, so mar shampla íomhanna, nascanna, físeáin, audio, cibé rud agus mar a dúirt mé tugann sé seans dóibh bheith ag comhoibriú agus piarmheasúnú a dhéanamh fosta. So, mar fhocal scór, déarfainn go bhfuil sé tábhachtach go ndéanfaimis, go ndéanfaimid uilig cinnte go bhfuil an bhéim curtha ar na spriocanna foghlama i gcónaí. Seo na leideanna atá agam daoibh. So, mholfainn d'achan duine aip amháin a úsáid ar dtús agus coinnigh simplí é. Bain úsáid as Twitter agus na meáin shóisialta mar bíonn múinteoirí eile breá sásta comhairle agus cuidiú a thabhairt. Sin an méid atá le rá agam anocht a chairde ach ba bhreá liom mo bhuíochas a ghabháil le Desi agus achan duine a

nuair a chuirfear an seó sleamhnán ar fáil agus bhí daoine an-tógtha leis nuair a bhí tú ag taispeáint dúinn ansin. Ceist amháin a tháinig isteach ná seo so tá an leabharlann digiteach go hálainn ag breathnú, ar chruthaigh tú é sin i Google Slides féin nó ar chruthaigh tú é ar bhealach éigin eile agus gur roinn tú ar Google Slides é? An mbeifeá ábalta níos mó eolais a thabhairt dúinn ar sin a Aoife?

ar Google Slides. Yeah. Deas simplí. Go raibh míle míle maith agat a Aoife um, Tá sin ar fheabhas ar fad. Um, anois an rud a dhéanfaidh muid ná bogfaidh muid ar aghaidh go dtí an cainteoir deireanach agus is í sin ná Emer Davitt ó NUIG agus beidh sise ag caint linn maidir le acmhainní digiteacha agus idirghníomhacha. Mar sin, iarrfaidh mé ar Emer an scáileán a chomhroinnt linn anois. Go raibh maith agat.
Go raibh míle maith. Beidh sé deacair tíocht i ndiaidh an bheirt sin. Mar is eol daoibh, is mise Emer Davitt agus is múinteoir meánscoile mé. Mhúin mé ar feadh cúig bliana déag i scoil i Maigh Eo agus i roinnt scoileanna i mBleá Cliath roimhe sin ach tá an t-ádh orm faoi láthair, tá mé ar iasacht go OÉ Gaillimh, go OÉ na Gaillimhe agus tá mé ag léachtóireacht, i mbun léachtóireacht ar Máistir Gairmiúil san Oideachas. agus anseo just tá roinnt comhairle a tugann muid go na, go na mic léinn maidir le teagasc na Gaeilge i gcomhthéacsanna difriúla um, scoileanna T a haon, scoileanna T a dó, scoileanna sa nGaeltacht agus taobh amuigh den Ghaeltacht. So tá súil agam just le roinnt go na haipeanna, you know, chonaic tú ó Aoife ansin agus ó ó Frank go bhfuil go leor ann agus you know ní gá daoibh a bheith in bhur saineolaí ar chuile cheann acu. B'fhéidir ceann nó dhó a phiocadh um as an méid a chonaic sibh anocht agus iad a thriáil, iad a thriáil le cúpla ghrúpa éagsúla agus ansin um le cúpla ábhar éagsúla b'fhéidir agus you know ansin bogadh ar aghaidh go dtí cinn eile ionas gur féidir libh forbairt a dhéanamh ar roinnt scileanna agus roinnt oideolaíochta éagsúla atá agaibh agus b'fhéidir gur féidir ansin iad a roinnt le comhghleacaí libse, daoine eile atá sna scoileannaí lib agus go mbeadh sibh in ann rudaí a phlé agus rudaí a roinnt eadraibh. So na suíomhanna agus aipeanna úsáideacha a bhíonns muidne ag úsáid ná Powtoon go, go, go mbíonn siad tá sé feicthe agaibh chonaic tú ceann ó Frank ansin go mbíonn na daltaí is, is aoibhinn leob ag cur Powtoon le chéile agus físeáin le chéile bunaithe ar na scéaltaí agus an t-ábhar atá déanta acu. Is maith linn seo breakyournews.com freisin gur féidir leis na scoláirí dhul isteach nó tú féin ag dul isteach agus iris nó irisleabhar a chruthú bunaithe ar an ábhar atá ar bun agaibh, b'fhéidir leis an triail go nó ár dtoisc go mbeadh siad ag déanamh you know an nuachtán, nuachtán an lae ó na scéalta a tháinig amach as sin agus rudaí idirghníomhacha, rudaí suimiúla agus taitneamhacha. do na scoláirí. Úsáideann go leor de na mic léinn a bhíonns againne, úsáideann siad Nearpod, bíonn siad ag ag cur ceisteannaí agus ag ag cur bileogaí oibre le chéile is cosúil ar ar Nearpod agus oibríonn sé sin go maith má tá taibléidí ag na scoláirí. Baineann muidne an-chuid úsáid as Mentimeter agus Poll Everywhere le ceisteannaí a chur le le. aiseolas a thabhairt do scoláirí, le measúnú a dhéanamh ar scoláirí agus le suirbhéanna a dhéanamh orthu, cén rogha, you know, céard a roghnódh siadsan, céard iad na suimeanna atá acu, céard iad na spéiseanna atá acu. agus ar ndóigh tá powerpoint agus um, i dteannta le powerpoint tá rud um, darbh ainm PechaKucha ann agus má chuireann tú isteach i, Google tá PechaKucha an, an, an um, éasca le, le déanamh um, go mbíonn 20 sleamhnán powerpoint acu nó keynote acu agus 20 second do chuile sleamhnán ach an t-aon riail atá ann nach bhfuil cead acu aon um, aon rud a bheith scríofa ar an PowerPoint, íomhánna amháin atá ann, so ní bhíonn siad ag brath ar an méid atá scríofa acu agus caithfidh siad díriú ar an íomhá agus an rud a, a, a mhíniú trí mheán na Gaeilge gan an iomarca nótaí a bheith acu agus gan um, baint úsáid as, as um, an iomarca um, an iomarca scríbhneoireachta. Úsáideann muid Zoom freisin mar agus muid ag tabhairt léachtainí agus na mic léinn ag tabhairt léachtainí leis, is féidir tú féin a thaifead leis an scáileán roinnte mar seo agus é a bheith taifeadta agus é a sheoladh ar aghaidh ag na scoláirí ionas go mbeadh siad ag breathnú ar an scáileán agus tú ag míniú agus ag ag taispeáint físeáin dóibh agus ag taispeáint go leor rudaí eile so is féidir é a dhéanamh ar zoom agus é a thaifead ar do eh, agus é a choinneáil ar do ar, ar, ar do ríomhaire féin so bíonn sé sin thar a bheith áisiúil. Ar ndóigh tá go leor acmhainní amuigh ansin agus an, an, an bhéim a chuir muide air ná ábhar dílis a roghnú you know go mbíonn tá an-chuid ann agus go bhfuilimid ag iarraidh dul i ngleic leis an dúshlán seo agus eh a bheith cinnte go bhfuilimid ag smaoineamh ar chumas agus ar em ar shuim na ndaltaí agus rudaí atá dílis don teanga agus dílis don chultúr a úsáid chomh minic is gur féidir linn é sin a dhéanamh agus na téacsanna sin a chur in oiriúint don chomhthéacs atá agaibhse. You know, an bhfuil sé sách dúshlánach? Ná bíodh sé ródhúshlánach. Má tá rud éigin ann ó RnaG nó ó Raidió na Life, b'fhéidir gur féidir é a thaifead, Céard iad na ceisteanna gur féidir a úsáid ag leibhéal chumais na scoláirí atá os ár gcomhair? Agus luaigh Frank ansin go bhfuil neart acmhainní nua anois ag COGG ar an tairseach gur féidir a úsáid agus gur féidir a chur in oiriúint do na scoláirí iad féin. Tá abairt.ie agus an scéalaí anois ann ionas gur féidir le abair.ie, téacs a chur isteach ann agus éisteacht leis agus éisteacht sna canúintí difriúla agus leis an scéalaí is féidir scéal a chur le chéile agus é a úsáid mar sin. Agus ar ndóigh tá go leor suíomhanna anois ann gur féidir píosaí a thógáilt as, píosaí a bheadh dílis agus píosaí dílse a bheadh an-úsáideach go na seomraí ranga inniu. So ceann go na rudaí gur mhaith liomsa a thaispeáint dhaoibhse ná tuairisc ponc ie é fhéin agus an méid atá ann agus an méid gur féidir libhse a úsáid agus a chur in oiriúint go na scoláirí atá os bhur gcomhair amach. So just just roinnfidh mé an scáileán seo agatsa. So anseo feicfidh sibh an suíomh tuairisc.ie agus feicfidh sibh go bhfuil Aonad na bhFoghlaimeoirí ann thuas anseo agus go bhfuil um an tAonad ann um tá tá achmhainní ann a bheadh in oiriúint dho na leibhéil éagsúla ach tá an-chuid ann. Má fheiceann sibh anseo tá meascán mearaí ann agus tá tá an méid sin gníomhaíochta gur féidir leis na scoláirí a dhéanamh. Feicfidh tú go bhfuil meascán mearaí, go bhfuil aimsigh na botúin ann, go bhfuil comhrá anseo agus thíos faoi seo, go bhfuil líon na bearnaí ann agus go bhfuil go mbeadh ar na scoláirí má bhreathnaíonn sibh so tá an ghníomhaíocht é féin, an comhrá é féin gur féidir leob a rá lena chéile agus go mbeadh siad in ann labhairt lena chéile agus ansin tá líon na bearnaí ann bunaithe ar an méid a bhí thuas ann. Agus ansin an tríú rud den ghníomhaíocht anseo a bhfuil siad in ann ag baint úsáid as Teanglann agus Foclóir.ie agus na rudaí a thaispeáin Frank duit, you know, mbeadh siad in ann ceann a scríobh iad féin. So neart ansin gur féidir leob a dhéanamh. Freisin tá crosfhocal ann agus tá na crosfhocail seo iontach mar is féidir leatsa é seo a chur thuas ar gclár bán nó má tá taibléadaí acu is féidir leobsan é a líonadh iad sin agus tá sé breá éasca iad a líonadh agus feicfidh tú go scioptha má tá tú ceart nó má tá tú mícheart agus má tá nod ag teastáil ó na scoláirí tá deis ansin é a dhéanamh agus ansin tá scór ann agus tugann siad na freagraí chearta dhuit ag an deireadh. so so rudaí gur féidir a dhéanamh ag aon leibhéal agus b'fhéidir go mbeadh tú féin in ann cinn a chruthú em sibh féin eh tá go leor áiteachaí gur féidir crosfhocal a a a em a chruthú mar sin ach eh le déanaí tá muid ag obair leis na mic léinn chun acmhainní a chruthú a bheadh úsáideach leis an litríocht bhéil a mhúineadh agus feicfidh sibh thíos anseo faoin tSraith Shóisearach go bhfuil an litríocht Bhéil luaite agus go bhfuil rannóg nua ann atá deartha agus curtha le chéile ag na mic léinn atá againne agus feicfidh sibh an rud a rinneamar, bhíomar, bhí meitheal oibre againn, mé féin, Breandán Mac Craith, atá ag obair liomsa san oifig, agus roinnt de na múinteoirí faoi oiliúint agus fuaireamar maoiniú ansin ó COGG, agus is í Tuairisc a rinne an dearadh ar fad agus chuir na taifead ar fad dúinn. Um, so um, tá roinnt mhaith um, téamaí ann, tá ábhar difriúla ann, ach má breathnaíonn muid ar an gceann seo uh, eh, thíos anseo faoi na comharthaí aimsire agus is féidir iad seo a chur in oiriúint go haon rang really. Tá neart téamaí ann agus neart rudaí difriúla gur féidir a úsáid. So an rud atá déanta againn go bhfuil tá na hacmhainní briste i rannóga éagsúla de chineál. Céard gur féidir leis na scoláirí a dhéanamh sula dtugann siad faoin téacs? sula mbreathnaíonn siad nó sula n-éisteann siad leis an téacs. Ansin tá stráitéisí gur féidir leis na scoláirí dhéanamh fad is a bheidh siad i mbun léitheoireacht agus ar ndóigh ansin stráitéisí gur féidir leo a dhéanamh théis an téacs a léamh, stráitéis iarléitheoireachta, agus stráitéisí gur féidir leo a úsáid, rudaí gur féidir leo a úsáid don phunann b'fhéidir ag leibhéal na sraithe sóisearaí. So feicfidh sibh anseo an chéad cheann anseo ná mata boird. So conas gur féidir linn iad a chur ag caint agus ag déanamh plé ar an ábhar seo. An teideal a thabhairt dhóibh, agus iad i mbun tobsmaointeoireacht a dhéanamh ar an teideal, ar an ábhar, b'fhéidir. So, an rud atá anseo ná just mar, mar spreagadh dhaoibhse nó do na scoláirí em go mbeadh siad, go mbeadh mata bord acu nó go mbeadh siad ag obair ar Padlet, mar a dúirt em Aoife ansin gur féidir leo é seo a dhéanamh ar Padlet agus em go mbeadh siad san ag, ag, ag, ag scríobh a oiread nathanna cainte faoin séasúr is atá ar eolas acu agus b'fhéidir go n-úsáidfidh siad na foclóirí nó cíbe ábhar atá déanta roimh ré agatsa leob, má tá téama an ábhair, má tá téarmaí an ábhair agus Gaeilge an ábhair tugtha agat dhóibsan roimh ré, na heochairfhocail, b'fhéidir gur féidir leob tosnú ansin agus é a leathnú amach. Agus. Anseo, rinneamar iarracht nascannaí a chur isteach ionas go mbeadh tacaíocht sa mbreis agaibh. So tá nasc anseo leis an JCT agus an mata boird agus conas mata boird a dhéanamh. Agus ar ndóigh, tá an JCT théis athruithe a chur i bhfeidhm maidir leis an scaradh sóisialta agus nodanna a thabhairt maidir leis leis stráitéisí agus an scaradh sóisialta i bhfeidhm. So ní mór gabháil agus breathnú orthu sin go bhfeicfidh tú you know céard céard iad na féidearthachtaí atá ann anois. Feicfidh sibh ansin tá, tá an, an téacs é fhéin, so sul, níl sé léite acu, níl sé feicthe acu, ach tá an téacs taifeadta ag Tuairisc.ie dúinn. Tá lá bog ann, tá lá olc ann, tá lá géar ann, tá lá fliuch ann, tá lá ceathach ann,
So, is is ehm chaint canúnach, is téacs thar a bheith canúnach atá ansin agus tá sé ar ghnáthluas ehm so b'fhéidir go mbeadh ehm ortsa an tasc a bhunú timpeall air sin ag brath ar leibhéal cumais na scoláirí atá os bhur gcomhair amach ehm you know but go mbeadh céard a bheadh siad a dhéanamh fad is a bheadh siad á dhéanamh so sin. Ar roinnt de na scéaltaí eile an rud atá déanta againn ná go bhfuil líon na bearnaí ann. Feicfidh sibh thíos i ngníomhaíocht 5 go bhfuil ceisteannaí, gincheisteannaí agus gnáthcheisteannaí agus ceisteannaí maidir le canúint bunaithe ar an bpíosa sin. So tá neart gur féidir a dhéanamh. Freisin, tá an píosa é féin ann. So tá nasc ansin gon. gon leagan bunaidh, gon leagan gon fíorleagan ó dhúchas.ie agus is féidir leob dhul agus breathnú air sin. So tá an ceann é fhéin ann agus ceann de na rudaí a bheadh muidne ag moladh dhóib go mbeadh siad fhéin in ann iad fhéin a thaifead agus má fheiceann sib thuas ag barr an rud anseo, tá an an cnaipe anseo agus má bhrúann siad an cnaipe seo is féidir leob iad féin a thaifead. Tá lá bog ann, tá lá olc ann, tá lá géar ann. Ansin is féidir leob éisteacht siar leis. Tá lá bog ann, tá lá olc ann, tá lá géar ann. Agus b'fhéidir é a chomparáid, a chur i gcomparáid leis an duine in aice leob. B'fhéidir má léann an chéad duine an chéad alt agus an duine in aice leob an dara alt agus go mbeadh siad ag éisteacht lena chéile. Is féidir freisin foclóirí a bhrú thuas anseo agus aon cheann de na focail seo a roghnú agus feicfidh sibh go dtéann sé chuig, tá an leathanbhanda b'fhéidir mall inniu, ach téann sé chuig na foclóirí a bhí a bhí Frank ag caint faoi ar ball. So tá na foclóirí uilig ann, tá an draoi gramadaí ann, conas é a úsáid agus ar ndóigh fuaimniú na bhfocal gur féidir leob éisteacht leis sna canúintí éagsúla. So tá neart gur féidir leob a dhéanamh agus ar ndóigh ba cheart go mbeadh siad ag úsáid na foclóirí an t-am ar fad. Thíos ansin feicfidh sibh na ceisteannaí Agus ansin gníomhaíocht 7, 8 agus 9, em, tá taighde, tá, tá bealaí ann le taighde a dhéanamh leis an bpobal teanga, leis na daoine atá timpeall ar, orthu. So sa chéad cheann anseo, caithfidh siad dul i mbun taighde faoi chúrsaí aimsire sa cheantar sa, sa, sa, sna seana laethanta, nó faoi piseoige atá ar eolas acu em, faoin aimsir agus iad a chur le chéile agus taifead a dhéanamh. agus b'fhéidir é sin a chur sa phunann. Arís taighde ar líne, go mbeadh siad ag dul ag Doegen nó ag Dúchas ag breathnú ar na piseoga eile, go mbeadh siad ag breathnú ar Dúchas agus ar na scéalta óna áit féin, óna gceantar féin, go bhfeicfidh siad céard gur féidir leo a dhéanamh. agus ansin tá nascannaí sa breis curtha isteach ann le píosaí éisteachta agus le haltannaí, feicfidh sibh píosa ansin, altannaí agus powerpointní, aon rud go raibh, go rabhamar ag iarraidh a fháilt ar an ábhar go mbeadh siad in ann dul agus iad sin a chlúdú, b'fhéidir sna haonaid atá sibh ag dearadh don tSraith Shóisearach nua go mbeadh sibh in ann iad sin a chlúdú. Um, so má bhreathnaíonn sibh ar na scéaltaí ar fad eh, atá déanta is cinnte go bhfuil rud ann do chuile dhuine agus ba mhaith liom a mheabhrú daoibh nach mbeidh muid ag samhlú go mbeadh na scoláirí ag déanamh gach gníomhaíocht go mbeadh sibse mar mhúinteoirí nó na scoláirí ag roghnú roinnt acu a bheadh in oiriúint do leibhéal cumais agus ar ndóigh a bheadh in oiriúint do spéiseannaí agus suimeanna na scoláirí. So sin gach rud uaimse. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Desi agus le foireann An Ghréasáin as ucht an deis a thabhairt dhom anocht na hacmhainní seo a thaispeáint daoibh agus tá súil agam go mbainfidh sibh tairbhe agus taitneamh astu amach anseo.
Go raibh míle maith agat as sin ar fad, Eimear. Arís, acmhainní an-úsáideacha léirithe agat ansin dúinn agus cuid mhór féidearthachtaí ansin gan dabht. Tá muid an-bhuíoch díot. Agus arís, cuirfear na seónna sleamhnán amach chugaibh i gceann cúpla lá. Ok, so, sin a bhfuil uainn. Anocht, a chairde, ár míle buíochas leis na cainteoirí uilig a bhí againn anocht. Tá muid thar a bheith buíoch d'Aoife as a cuid saineolais a chomhroinnt linn agus ár míle buíochas daoibh féin fosta as a bheith linn anocht. Má tá duine ar bith agaibh amuigh ansin a mbeadh suim agaibh labhairt ar mhodh teagaisc a úsáideann tú féin ag ceardlann éigin eile mar seo amach anseo, déanaigí teagmháil linn, eolas ag an gréasán ponc ie.